Ah, mwaswera pamwadzuka bwanji kwina kuli konse kumene muli musayiwale tili mmwezi umene tili kupempherera chisomo pa moyo wathu chisomo chimatipangitsa kufikira zinthu zimene ifeyo takanika kuzifikira patokha ndi kuyesetsa kwathu mvetserani chisomo ndiko kulowerera kwa yehova pa nyengo zathu Chisomo ndiko Yehova kudzuka ndi kutithandizira pa machitidwe athu. Zindikirani kunena kuti Yehova adadzuka ndi kuthandizira mu ulendi wa Yoswa. Zindikirani kuti Yehova adadzuka ndi kukhala mu mkamwa mwa Mose ngakhale anali wachibwibwi. Koma zinthu zawo zidakhala zotheka chifukwa kuti Yehova adalowerera pa nyengo zawo. Zinthu zawo zidakhala zotheka za Yoswa chifukwa kuti Yehova adalowerera pa nyengo ya Yoswa. Tamvetserani. Machitidwe a Atumwi chapter 11 verse yake ndi ya namba 23 Baibulo likulankhula mawu akunena kuti ameneyo mmene adafika naona chisomo cha Mulungu anakondwa ndipo anawadandaulira onse kuti atsimikizike mtima ndi kukhalabe ndi Ambuye. Ameneyo mmene adafika adaona chisomo cha Mulungu ndipo adakondwa ndipo anawadandaulira onse kuti atsimikizikebe mtima ndi kukhala ndi Ambuye. Tamvetserani, uyu anali mtumwi Paulo. Pa nthawi imene iye amanka natumikira, akuti atafika madera ena kuti atumikire, adaona chisomo cha Mulungu pa malo amene adafikawo. Adaona chisomo cha Mulungu pa malo amene adafikawo ndipo adakhala otani? Adakhala okondwa. Atakhala okondwa, mvetserani, akuti adadandaulira anthu onse kunena kuti alimbike mtima naimabe pamaso pa ndani? Pamaso pa Ambuye. ndimafuna ndilankhule ndi wina wake ndimafuna ndiphunzitse ndi wina wake kunena kuti chisomo chikakufikirani pa moyo wanu mudzakhala wokondwa inu chisomo chikafika pa moyo wanu chidzakhala chooneka ndi maso chisomo chikafika pa moyo wanu ndipo mudzalimbikitsanso anthu ena monga mtumwi paulo akunena kuti atafika pa malopo adaona chisomo cha mulungu ndipo adakhala wokondwa nalimbika mtima nawadandaulira onse kuti asachoke pamaso pa ambuye ndimafuna ndilankhule ndi wina wake ndimafuna ndikumbutse wina wake kunena kuti chisomo chimabweretsa zotsatira zogwirika Chisomo chimabweretsa zinthu zimene anthu ena akananena kuti sizitheka n'kukhala zotheka. Chisomo chimabweretsa mtendere pamalo. Chisomo chimasuntha zinthu zimene sizimayenera kusunthidwa. Tamvetsera, mtumwi Paulo akuti ataona chisomo adakhala wokondwa. Ndimafuna ndikukumbutseni kuti chisomo chikafika pa moyo wanu muzakhala wokondwa. Chisomo chikafika pa banja lanu inu muzakhala wosangalala. Angakhale aneba chizawafikira. Chifukwa cha chani? Baibulo likulankhula mawu akuti adalimbikitsanso ena. Chimodzimodzi inunso chisomo chikakugwerani mukalimbikitsanso ena. Mukanena kuti, Aa ineyo ndaona chisomo cha ndani kodi? Chisomo cha Mulungu. Musaiwale tili m'mwezi umene tili kupempherera zisomo pa moyo wathu. Pakuti popanda zisomotu sitingayende, sitinganyamuke. Chifukwa Baibulo limalankhula mau kunena kuti ku Luka chapter 2 verse yake ya number 40 Baibulo limanena kuti ndipo mwanayo adakula ndi nzeru ndi mphamvu. komanso chisomo cha mulungu chidali pa iye mvetserani popanda chisomo angakhale mutakhala ndi kuthekera mpovuta kuti mupambane popanda chisomo angakhale mutakhala ndi ndalama mpovuta kuti mukagule popanda chisomo angakhale mutakhala kuti inuyo mumadziwana ndi adokotala simungachiritsidwe mvetserani mafuna ndikukumbutseni kunena kuti tikuyenera kupempherera zisomo moyo uno zisomo zobweretsa zotsatira osangoti chisomo chongokhala kuzimu kokha koma chitumphukire kuchoka kuzimu ndi kufikanso kuthupi Ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kwina kulikonse kumene uli. Ndikukupemphererani kunena kuti chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pa mtanda paja chikutire mabanja anu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pa mtanda paja chikutire ma business anu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pa mtanda paja chiyende ndi ife lero ndi ku nthawi zosatha. Tamvetserani inu. Chisomotu chimayenera chizitinyamule ife ndi kutifikitsa malo amene adani amaona ngati sitifika. chisomo chimayenera kuti chizitisuntha ife ndi kutifikitsa malo amene satana adanena kuti apa sitipambana chisomo chimayenera chizitinyamula ife ndi kutifikitsa malo amene inde angakhale dziko lidanena kuti apa palibe pa munthu amene angafike koma ukadabwa kuti iwe ukatani ukafika osati dzikolo lidakubanda iweyo koma malo onena kuti palibe munthu wina aliyense amene angafike koma iweyo ukafikapo chifukwa cha chisomo chisomo umatha kukagula angakhale opanda ndalama chisomo umatha kukagula ndalama zako jesu nkubwerera nazo chifukwa chake ana a yakobo atakakumana ndi m'bale wawo ah, ku dziko la potifari akulamulira yosefe chisomo chimene chidali mwandani kodi mwa yosefe chidapangitsa kuti ana a yakobo anyamule zakudya azibwerera ndi ndalama zawo azibwerera genesis 41 imeneyo Mvetserani, ndikupemphererani kwina kulikonse kumene muli, kuti chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu mwezi umenewu chiyende ndi inu lero ndi ku nthawi zosatha. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pamtanda paja chiyende ndi mabanja anu, chiyende ndi bizinesi yanu, chiyende ndi chilichonse chanu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Musaiwale, tili mmwezi umene tili kupempherera chisomo. Ambuye akudalitseni pangani like, share and follow Evangelist Gwen Fashion kuti tidzilimbikitsana ndi kutsitsimutsana. Amen.